Фӏэхъус гуапэ псоми фызохыр. Ди уэршэр нэтыным иджыри адыгэ хабзэм дыщытепсэлъыхьынущ. Адыгэ шыӏэныгъэ жыхуиӏэ темэр къыдощтэри, икӏи тегъэщӏапӏэ дощӏыр адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ зи фӏэщыгъэцӏэ Хьэкъун Мухьэмэдрэ Шэрджэс Алийрэ я тхылъыр. Псоми зэрытщӏэщи, цӏыхум зышыӏэныгъэ хэлъу къэтэджыныр, къэхъуныр куэд и уасэщ. Абы теухуа ди адыгэ псалъэжьхэм ящыщ зым мыпхуэдэу жеӏэ. Уэ си ӏэ, зыӏэжьэ. Уэ си жьэ, зыубыд, адыгэ псалъэжь. Цӏыхум и гъащӏэр кӏыхьми кӏэщӏми, ар икӏуху гугъуехь ӏэджэми лъэпощхьэпо ӏэджэми ӏуощӏэ. Псэ зэпылъхьэпӏэ щихуэри мащӏэкъым. Нтӏэ, а гугъуехьу къызэринэкӏын хуей хъу къомым цӏыхур пхызышыр шыӏэныгъэращ. Шыӏэныгъэфӏ зиӏэм хьэл быдэ иӏэщи, езым и закъуэ мыхъуу къэзыухъуреихьхэм ящыщ гуэрхэри гугъуехьхэм пхрешыф, щӏэгъэкъуэн яхуохъуф. Шыӏэныгъэ зимыӏэ цӏыхур къызэрымыкӏуэу гъащӏэм гугъу щохь икӏи, нэхъыбэм зэрыхъур аращи, апхуэдэхэм я ӏуэхур щӏагъуэри къикӏкъым, я гъащӏэри зэраукъуэдииф щыӏэкъым. Аращ адыгэхэм я бынхэр шыӏэныгъэм хуагъэсэныр пасэ дыдэу къыщӏадзэу щӏыщытар. Хэти хэтщ, ауэ адыгэхэм къахуиухуа я тхыдэ кӏыхь гугъу мыгъуэм сыт щыгъуи хуэныкъуащ, сыт щыгъуи хуэныкъуащ шыӏэныгъэшхуэ, лӏыгъэ, быдагъэ къызэрымыкӏуэхэр. Ар имыӏэмэ, ди лъэпкъри тхыдэм и сабэм щӏихъумэжа лъэпкъ ӏэджэхэми яхуэдэу куэд щӏат дунейм зэрытекӏуэдыкӏыжынурэ. Лӏы ӏущ гуэрым еупщӏат, жи, сабийм, сытым деж сабийр гъэсэн щӏыщӏэбдзэнур, жери. Сыт и ныбжь уи сабийм? Мазищ. Атӏэ, лъэбгъэтӏысащ, къыжриӏат а лӏы ӏущым. Адыгэхэм пасэ зэманым сабийр гъэсэным, сабий гъэсэным гущэм хэлъу щӏадзэт, жи. Абы щыхьэт тохъуэ епщыкӏутхуанэ лӏэщӏыгъуэм и зэхуэдитӏым адыгэщӏыр къызэхэзыкӏухьа, япэ дыдэу тегъэчынауэ ди лъэпкъым и гъащӏэм лъэныкъуэ псомкӏи кӏэлъыплъу тхылъышхуи зытхыжа генуэз, дженевиз, Италие щыщ географ, этнограф, зекӏуэлӏ емызэшыж Интериано Джорджио къытхуигъэнар. Ахэм я бзылъхугъэхэр здызэӏэпыкӏыр сабийр къыздэхъур уарзэрщ. Сабийм апхуэдизу гъавэр къыщрекӏ, къыщыщӏэкӏ уарзэ къабзэр щӏадзын хуэхъун папщӏэ. Иужькӏэ ар псым яхьри ягъэпскӏ абыхэм я дежым къыщыхъу зэпыт щӏыӏэр, уаем, ахэми емыплъу. Хьэкъыпӏэкӏэ къапщтэмэ, адыгэхэм я щхьэ бадзэ трахужыф щыхъум къыщыщӏэдзауэ, я гъащӏэ псор шыӏэныгъэ зэпымычыж, дэгъэзеигъуэ кӏыхьт. Нобэ ди щӏэныгъэхэмрэ ди зэхэщӏыкӏымрэ здынэса лъагапӏэм укъеплъыхыу ди япэ итахэм яхузэфӏэкӏам ущегупсыскӏэ, гунэншэу умыгъэщӏэгъуэну плъэкӏыркъым, ахэм лӏыгъэ къэмылэнджэжым и гъусэу шыӏэныгъэшхуэу яхэлъари.

Щхьэм къыхуэтӏэскъым, зауэм къыхуалъхурэ зи щӏэблэр зауэ зэпымычым хэкӏуэдэж лъэпкъыр езыр мыкӏуэдыжыпэу. Ар мыкӏуэдыжыпэу лъэпкъыр къызэрынэр, къызэрынар. Зы къуапэ тӏэкӏу нэхъ мыхъужыми, и хэкум щыщри, и цӏыхум щыщри къызэригъэнэн зэрылъэкӏар. и анэдэлъхубзи, и хабзэ дахи, ди нобэм къызэрынихьэсыфар. Лъэгуажьэмыщхьэу щхьэщэ яхудощӏыр ар зыхузэфӏэкӏа ди адэжь, ди анэжьхэм. Ар зэи мыкӏуэдыжыну ди лъэпкъым и лӏыхъужьыгъэм, хэку фӏылъагъуныгъэм, щхьэхуитыныгъэм зыри пымыщӏыным, Хэкур ӏэщӏэмыкӏын щхьэкӏэ сыт хуэдэ бэлыхьри ишэчыну зэрыхьэзырым и фэеплъ дамыгъэу къытхуэзыгъэнахэрщ. Ар ар дяпэ ищахэращ. Ар адэкӏи зезыхьэнур дэ ди пщэрылъу аращ. Ди яужь къиувэхэм. А щӏэблэхэми ар къыпащэну. Мащӏэкъым адыгэхэм я лӏыгъэмрэ шыӏэныгъэшхуэмрэ щӏэныгъэлӏхэу, зекӏуэлӏхэу, тхакӏуэ, усакӏуэу тетхыхьахэр. Адыгэм къыттетхыхьар жытӏэщ. Ауэ а псоми ди лъэпкъым къыхуагъэфэща псалъэ гуапэ куэдыр къыпщы-. къипщытэжу, зэхуихьэсыжу, икъузыжу, жыхуаӏэм хуэдэу, адыгэ щӏэныгъэлӏхэм ящыщщ ди лъэпкъым и хьэлэмэт, абы и къэкӏуэнум къаруи щӏэныгъэри тезыгъэкӏуэдауэ къэна езыта Хъан-Джэрий. Абы Записки о Черкесии жыхуиӏа тхылъ уасэншэм щитхыр мыпхуэдэущ. Адыгэхэр я ӏэпкълъэпкъкӏэ быдэщ. Зэрыжаӏэу зауэм халъхуэу, зи фӏыщӏэри щытхъури зауэм къыщызыхьхэр йосэж, къыпхуэмыгупщысын я нэхъ гугъуехьышхуэхэм пэщӏэтыну. Гъаблэ, уае, хуабей, ешыныгъэ, псыхуэлӏэ жыхуэпӏэхэр ахэм зыуи къащыхъутэкъым. Ахэр есэжащ зауэм и гъуэгуэгъу апхуэдэ куэд гъащӏэм щашэчыфу. Зауэ хуэӏухуэщӏэхэм къанэмыщӏауэ, къызэрыкӏуэ и гъащӏэм дежи адыгэхэр сыт щыгъуи тегъэпсыхьат, гугъуехьымрэ шыӏэныгъэшхуэмрэ. Иджы щыӏэхэм хуэдэу сабий ӏыгъыпӏэ, еджапӏи зымылъагъуу, унэмрэ губгъуэмрэ, хабзэмрэ гуащӏэдэкӏымрэ зи еджапӏэ адыгэ сабийхэм пасэ дыдэу щӏадзэт ӏеймрэ фӏымрэ зэхягъэкӏыфу, я хьэлу ӏыхьэ къалэжьыжыфу, я щӏакхъуэ ӏыхьэ къалэжьыжыфу жыдгъэӏэ. Щӏалэ цӏыкӏухэр губгъуэмрэ ӏэщ пщыӏэхэмрэ, хъыджэбз цӏыкӏухэр унагъуэ ӏуэхум нэхъыжьхэм щаӏэпыдзлъэпыдзхэт. Хъыджэбз цӏыкӏухэр нэхъ тӏасхъэми, уэим ямыщӏыщэ щхьэкӏэ, щӏалэ цӏыкӏухэм, Дауэ емышами, махуэ псом лъэрытетами, сешащ, ар схуэщӏэнукъым, сошынэ, жаӏэн хуиттэкъым. Е я ныбжьэгъухэм щӏэнэкӏалъэу яжьэдэхуэнут, е нэхъыжьхэм дзыхь къыхуащӏынутэкъым зыгуэр я пщэ къыдалъхьэну. Апхуэдэм псори нэхъри нэхъ щышынэт адыгэ щӏалэщӏэхэр. Арат нэхъ щышынэр. Дзыхь къыхуамыщӏ нэужь, къэкӏуэн уиӏэтэкъым. Дзыхь къыпхуамыщӏ нэужь, а псом шыӏэныгъэшхуэ хуейт. Сабий щэнхьэлыр псыхьынт. И гъащӏэ кӏыхьагъкӏэ а псыхьыныгъэращ зэи имыутӏыпщыжынур. Мис апхуэдэу апхуэдэ ныбжьым къыщыщӏидзэрт. Адыгэм я шыӏэныгъэшхуэмрэ цӏыхум сыт къысхужаӏэну? жыхуиӏэу и гъащӏэ псом нэмысхъумэн къыщхьэ нэмысхъумэу нэмысхъумэу къыщхьэщыт и гупсысэхэмрэ. Аращи, абдеж щыдухынщ ди уэршэр нэтыныр. Зы шыӏэныгъэшхуэ фиӏэу Тхьэм фигъэпсэу, фӏыкӏэ дызэхузэ.